Uh, bwana Alan Ngumuya uh, ndiganiza muli bwino ine zina yanga ndine Bon Kalindo uh, ndikudabwa kuti mukuyankha audio yanga as if audio ndimachita address kwa inu audio yanga ndimachita address ku dziko la Malawi Ndipo ma views ali mu audio imene ija ndi anga and ngati if ever I mentioned your name ndinalankhula chifukwa chakuti you are one of those amene amadandaula tikamacheza in every conversation. and i took it kunena kuti zimene mmandiuza zija zimakhala za serious but sinadziwe kuti zimene zijazo si za serious mmangolankhula koma ine i thought mukam- ukamadandaula muja you as alan ngumuya ndimaona ngati ndi zeni zeni so ineyo am not a bootlicker komanso i am not a coward ine i don't belong eh, to that world ndimangolankhula chilungamo so whether uh, chilima is from Ntcheu is not from Ntcheu whether you and i tinadzamukakamizapo ine sitinamukakamize timango anthu ena amangomu amangomuwunikira if you remember that time palibe amene anamukakamiza anamukakamiza chilima no way there is no way iweyo ungamukakamize chilima kuti apange zinthu zimene iye asakuzifuna so ndipemphe my brother you are in america komano don't look like holier because ngati kunali anthu amene amadandaula kumudandaula chilima you are one of them and it's a fact and in fact ndiponso chilimayonso Ndimuuzanso anthu enanso andichita advise so ndimuuzanso Chilimayo kunena kuti Allan Ngumuya should not look holier. Allan Ngumuya wakhala akunena izi even ma messages amene iwe ndine takhala tikuchitana correspond ndili nawo. Ndimutumiziranso Chilimayo kuti angodziwa who the type of a person he is dealing with because ife ineyo in in in in another way ndikukhoza kuona kuti ine ndikumuyikanso Chilimayo. kuti akhale ndi advantage because boma ilili lamuzuza kwambiri kodi iye uja akakakamira kumene kujako kumene kujako akakakamirako u president wanu mukufuna opita ku Ntcheuwo utheka sungatheketu so you need to tell someone the truth koma iweyo you go behind the curtains and start changing tunes yet iweyo you are the one amene wakhala ukumalankhula ndi ine zoyipa zimene amapanga chilima wakhala the one ukumadandaula treatment imene amakupasa chilima pakana unanyamuka chifukwa cha umphawi according to you telling me kuti unapita kuti unapita ku america ndiye lero mufuna muziayikamo nkhani zija kumaayikamo achina masangwi andani andani U- u- among all those the names that nda, ndalankhula why iweyo kulemba za amasangwi iweyo uli ndi umboni wokuti amasangwi akudya bwino uli ndi umboni wokuti amasangwi aku- ali ndi olemera iyayi sono chonchopo mukulakwisa mukanangolankhula zimene zili za iweyo osakhala za munthu ina nanga iyeyo masangwiyo atamva atamva zimenezozo kapena ngati wa, waona mujeni zimene mukutumizila anthuzi iyeyo masangwiyo sadandaula ndi ndani amene anaku, ana, anakuuzaniponi pa dziko lapansi kapena munamuonapo a- a ngumuya akukuuzani kuti ineyo ndakhuta ndalama sindikufunanso kuti ndikhale ndi ndalama Mukhoza kumamuona Masangwiyo ngati he is doing business pomwe ali ndi a lot of challenges. Do you know what his company is going through? So don't be a boot licker my brother, don't be a coward. Muzimuuza chilungamo Chilimayo ngati akufuna kuzakhala president because he cannot be president ngati if you are not telling him the truth, if he is not doing what Malawians want. he cannot be the president so ndaganiza kuti ine ndikuyankhire ku inbox because ineyo i am not a bootlicker I am not a savage kuti ndingapite ndikukachita expose fache ndili ndi right yojambula audio ndikulankhulamo zonse zimenezo kuti chilimayo amve koma zimwe what i will do is ndimuuza chilimayo zimene iwe wakhala ukunena ndimutumiziranso ma messages amene takhala tikuchitana exchange kuti iyeyo chilimayo aziwe chilungamo not kuti iwe uoneke ngati ndiwe dolo no no no ati ine namba ndakuuzapo kuti ineyo ndine uh, mwana wa mulungu kuposa yesu those are your views so you, you don't have to tell me anything koma ine what i know is that iweyo ngati kuli anthu amene avutika ku malawi kuno one of them ndiwe avutika ku utm inafika saizi yokuti umangotenga makatapira kunoko ku malawi inafikapo saizi yonena kuti unathawa kuno ku malawi chifukwa cha umphawi and it is a fact and these zinabwera chifukwa cha umphawi umene takumana nawo ku utm lero iwewe ukamakaima pa, pa, pa njanji kapena pa chulu ndikumalankhula kuti aye e, ineyo ndifuna ndikuuze e, mwakuti mwakuti ah, chimwene ndinu munthu womvetsa chisoni kwambiri inetu ndimakuchita put at high esteem as someone amenenso ndi wozindikira komanso ali ku america you are supposed to be different osakhala munthu ngati waku malawi kuno ochokera kapena kwa manase no you should look different my brother where you are and what you do zizichita match inuyo mukamamufuna kumuika chilima ujayo mau okuti akumveseni kuti inuyo ndinu dolo muzamupwetekesa muzimuuza chilungamo fache munthu ujayo ngati mmamukonda muzimuuza chilungamo kuti zimene akupanga zija ndizopusa kwambiri Even or mulandu wake uja anayenera ukathere ku court. Amene ujayo kuti akhale hero anayenera kuti mulandu uja akane ukathere ku court. Koma anthu azamutengabe kuti ndi okuba anangokhululukidwa chifukwa cha political issues. Those are some of the things inuyo ngati anthu aku Ntcheu munayenera kumamuuza munthu wanu. Osakhala kumachita skirting around kumanama ngati as if you are living a better life kumanama kumakhala ngati kapena zonse zimene zikuchitika i- kapena zimene ndikunena ine iweyo sunazipange sumazinena aa chimwene si inu amene timapita kwa chilima uja kukamuuza kuti tiyeni a- abwana muchokeko kumeneko nde ndiliti limene chilima ananena kuti ineyo sindimafuna sindifuna u- upresident ndiliti Yeah, be be civil enough my brother. So I can understand you kuti muli ndi moyo wofuna kuhonga anthu, muli ndi moyo wofuna kuti anthu azikutengani ngati ndinu dolo. Yet you are not. You must learn to tell the truth. Iweyonso ngati munthu woyimba nyimbo za mawu a Mulungu. Mwandimvesa chimwene? eh komanso osamalemba ma message mutapsa mtima because m- m- you've got a lot of broken english in your messages in the message that you have sent be sober enough Kuma- kumaupeza mtima mr alan kumoya aku america amene pano mukudya bwino thank you